An uair deireannach gur thug Corcaigh cuairt ar Dhurlas Éile i mí Bealtaine na bliana seo caite thugadar léasadh do Thiobraid Árann le 18 gcúilín idir na foirne i gCraobh na Mumhan. An éireodh le Liam Cahill ardú meanman a thabhairt do mhuintir Thiobraid Árann nó an mbeadh an lámh in uachtar ag muintir Chorcaí arís? Mac Dara Mac Donncha a bhí i mbun tráchtaireachta.
Corcaigh ar an ionsaí anseo le Tim O'Mahony. Fear mór láidir. Amach le lámh amháin go dtí Darragh Fitzgibbon. Darragh seasta ar an líne 65, osclaíonn sé na guaillí, tugann sé faoi. Buailte ard, buailte cruinn ag Darragh Fitzgibbon. All-Star na bliana seo caite, an-scór. Poc amach ansin ceann fada scaoilte ag Barry Hogan. Seán Chaitlimh Toininn. Tá Jake Morris ag féachaint gabháil isteach. Tá sí fós ag Jake. Tá imreoir ar chlé maith deas dó íseal, cúl ag Jake Morris. Níor bhac sé leis an imreoir ar dheis. Níor ghá dó. Breathnaímid ar an pas ná thug sé cúpla céim. Níl aon cheist faoi sin ach bhí an chríoch go maith. Ceann mór fada an bhfuil sí ag dul thar an trasnán. Níl, coinnithe istigh ansin ag Barry Hogan. Cúl báire ag déanamh go maith. Is deis anois ag Tiobraid Árann an liathróid a oibriú amach. Imreoirí fágtha leo féin. Go leor spás. Snapáilte ansin go deas ag Darren McCarthy, Darren McCarthy, ag tabhairt faoin scór. Darren McCarthy á bhualadh go hálainn. Fear as Tuaim Uí Mheára. Tá seilbh faighte ag Barrett fós aige, an pas ar aghaidh go dtí Brian Hayes, cúl ag Brian Hayes! Cruthaithe ag Shane Barrett agus Corcaigh ar ais chun cinn. An-imirt go deo ag Barrett, pas álainn díreach den chamán ansin go Brian Hayes agus í críochnaithe aige siúd. An-scil go deo ag Barrett ansin. Seilbh álainn ansin do na Tiobradaigh, Craig Morgan, tá sí faighte ag Craig, tá sé faoi bhrú, tá triúr timpeall air, nó ceathrar timpeall air, ar deireadh tá sí faighte ar ais ag Corcaigh. An pas curtha isteach anseo go dtí Robbie Cotter. Cotter faoi bhrú, ar ais go dtí Robbie O'Flynn, an bheirt Robbie ag obair le chéile agus cúilín ag an deireadh. Patrick Collins ag dul ar thaobh na láimhe clé. Bhí sé sin ag Robbie Flynn ach tuiteann sí amach ó na lámha, faighte ar ais ag na Tiobradaigh. Agus cúpla pas láimhe buailte. Ceann acu buailte ag Dara McCarthy, bhí sé i bhfad amach, tá lob buailte amach, ó botún déanta ansin ag Corcaigh, tá sé ag McCarthy an seans ar chúl, bhí sé ag smaoineamh ar chúl, ach beidh sé ag dul dá bhfoil tá sé gur cúl maith. Seilbh caillte arís agus an díocas ceart ar na Tiobradaí anseo. Ceann sin buailte isteach sa spás. Tá seo faighte ag Darragh McCarthy arís. Tá sé seo ag déanamh scrios. Uillinn ghéar aige, buailte aige agus buailte ard thar an trasnán. Ach ar taobh, is ea, tá Tiobraid Árann tar éis dul go maith an tráth anois agus an ruathar buile faighte ansin ach tá an tseilbh fós ag Darragh Fitzgibbon. Fitzgibbon ag iarraidh éalú ansin, tá Seán Kenneally ag coinneáil suas leis. Seán, ruathar go deo ag Fitzgibbon, tá sí fós aige, giorraíonn sé greim buailte thar an trasnán ag Darragh Fitzgibbon. Ard scór go deo. Ag Tiobraid Árann arís. Glanta amach agus arís go dtí Darragh McCarthy. Tá Ger Millerick ag druidim leis. McCarthy ag tabhairt faoi scór. Uillinn ghéar. Cúilín álainn eile ag an ógánach seo. Trí chúilín arís sa bhreis anois ag Tiobraid Árann, Craig Morgan ag déanamh go maith. ag teacht amach as sin agus í buailte íseal aige. Jason Forde arís. Píosa deas scile ansin ag Jake Morris. Anois cad a dhéanfas Jake? Amach go dtí Alan Tynan. Tynan ag breathnú. Ruathar ag Tynan gearrann anseo isteach sa lár. Anois tá uillinn níos fearr ag Alan Tynan. Fear Ros Cré á bualadh go deas, néata thar an trasnán. Ceithre chúilín anois eatarthu. Patrick Collins le ceann gearr. An slua ag baint an-taitneamh as seo seachas spás is na Tiobradaigh. An tseilbh anseo anois ag Ethan Twomey. Twomey siar go Fitzgibbon. Fitzgibbon á scaoileadh isteach fada. An ceann seo briste síos. Seilbh faighte ag Patrick Horgan. Horgan an seanfhondúir ar ais agus Patrick Horgan thar an trasnán.

Titeann i mbéal an chúil, faighte ag Patrick Collins. Collins á glanadh amach. Tá seilbh acu arís. Tá Diarmuid Healy. Diarmuid Healy an pas caillte ansin, an pas amú. Tá sé arís ag na Tiobradaí. Tá do Craig Morgan anois, Craig Morgan ag tabhairt faoi agus Craig Morgan á bualadh thar an trasnán. Rudaí ag dul go maith do Thiobraid Árann anseo. Glanta amach ansin ag Barry Hogan, ceann mór mílteach fada. Limerick i rún ag iarraidh liathróid a fháil is tá sí faighte ag Craig Morgan. Seans fós ag Morgan anois an pas trasna. Seo Dylan Walsh agus críoch álainn ag Dylan Walsh agus b'fhéidir go gcinntíonn sé sin bua na dTiobradacha ansin. Feicfimid arís é. Briste síos. Faighte ag Craig Morgan. Rith cúpla céim ach cúl deas. Corcaigh ag teacht arís ach tá siad go mór chun deiridh. Tá cúl ag teastáil uathu. Shane Barrett. Bhuel go dtí Darragh Fitzgibbon. Darragh Fitzgibbon faoi bhrú, á bhualadh faoi dheifir ach á bhualadh cruinn. Agus an fheadóg dheireanach séidte agus bua breá eile ag Tiobraid Árann.